Yes, mar a dúirt tú, tháinig daoine le chéile i Davos san Eilvéis an tseachtain seo caite ag an World Economic Forum agus dhá lá roimhe sin sheol muidne tuairisc nua a bhí ag breathnú ar neamhionannas agus bhí cúpla staitistic ann a bhí an-scannalach, mar shampla an ceann a tá, bhí an-chuid daoine ag caint faoi an tseachtain seo caite ná go bhfuil. an mhaoin an aon faoin gcéad is saibhre ar domhan ag méadú agus go mbeidh sé go mbeidh níos mó den mhaoin domhanda acu ná 99 faoin gcéad eile dúinn atá ar an ar domhan faoin bhliain seo chugainn muna cuirtear stop leis an bhfás seo a fheiceann muid sa neamhionannas, sé sin an bhearna idir saibhir agus daibhir agus go deimhin an bearna idir na daoine is saibhre ar domhan, an aon fán gcéad, agus an cuid eile againn. An bhliain seo caite rinneamid, sheolmid taighde a léirigh go raibh an maoin céanna ag an ochtó cúig duine is saibhre ar domhain is a bhí ag an leath is boichte, sé sin bhí an maoin céanna ag ochtó cúig is a bhí ag 3.5 billiún. Bhreathnaigh muid ar an staitistic sin arís i mbliana agus thug muid faoi deara go bhfuil an grúpa eisiach sin tar éis éirí fiú níos lú agus tá 80 duine anois a bhfuil an mhaoin chéanna acu leis an leath is boichte den domhan. So feiceann muid ó thaobh na, ní amháin na staitisticí ach ón obair atá ar siúl againn ar fud an domhain go bhfuil daoine bochta is mó atá thíos leis maidir leis an neamhionannas agus go bhfuil daoine nach bhfuil in ann fadhb an bhochtanais a shárú mar níl siad in ann mar shampla teacht ar an oideachas nó atá ag na daoine is saibhre níl an tionchar ag na daoine bochta is atá ag na daoine is saibhre. Rud suimiúil eile a bhí sa taighde seo ná bhreathnaigh muid ar stocaireacht, sé sin lobbying, agus léiríonn an taighde seo go caitheann an earnáil airgeadais thart ar 130 billiún in aghaidh na bliana ar stocaireacht san Aontas Eorpach gach bliain. So tá muidne buartha ní amháin, ní ní saghas ionsaí é seo ar daoine saibhre ach an rud tá muidne buartha faoi ná go bhfuil em an-chuid tionchair ag na daoine is saibhre ar pholasaithe em agus go bhfuil an saibhreas sin ag dul ó ghlúin amháin go glúin eile, go bhfuil na deiseanna saoil em mar shampla oideachas nó sláinte is mar sin de ag na daoine is saibhre ach níl em sé sin ag na daoine is boichte ar domhan.
Sin uafásach. An féidir leat a rá cén saghas rudaí a bhí á phlé ag an Fóram Eacnamaíoch Dhomhanda i mbliana agus an bhfuil tú sásta gur chuaigh bhur dtuarascáil i bhfeidhm orthu roimh ré? Bhuel, bhí an bhliain seo an-suimiúil do Oxfam i Davos mar den chéad uair bhí duine ó Oxfam mar cheann de na cathaoirligh ag Davos so bhí Winnie Byanyima tá sise i gceannas ar Oxfam go hidirnáisiúnta so bhí sise mar chomhchathaoirleach agus mar gheall ar sin d'éirigh linn an na teachtaireachtaí atá againn maidir le neamhionannas agus bochtanas a scaipeadh os comhair na daoine is dócha is mó le rá sa domhan na daoine a bhí ag Davos ná you know polaiteoirí um daoine a bhíonns ag déanamh polasaithe um mar shampla bhí leithéidí Al Gore agus Christine Lagarde ón ón um IMF, bhí Tony Blair ann, um Bill Gates, daoine mar sin. So mar gheall ar an taighde seo agus bhí bhí chuaigh go mór i bhfeidhm ó thaobh na meán, ní cheapaim go bhfuair muid riamh an méid céanna um media hits a bhfuair muid an tseachtain seo caite. Um ach freisin ní amháin sin ach bhí daoine i Davos, ag plé neamhionannas. Mar shampla, chonaic muid go raibh Christine Lagarde, atá i gceannas ar an IMF, go raibh sise ag caint faoin dainséar a bhaineann leis an neamhionannas agus an tslí a chuireann sé isteach ar fás eacnamaíochta. Bhí sí ag caint freisin faoin méadú ollmhór atá tagtha. i maoin ó a tharla an cúlú eacnamaíochta cúpla bliain ó shin agus bhí sí, dúirt sí, you know, tharraing sí aird ar an tslí go n-éiríonn le eacnamaíocht agus go mbíonn feabhas eacnamaíochta ann nuair atá níos mó ag na daoine is bochta, go mbíonn saghas multiplying effect ann, rud nach mbíonn nuair atá na daoine saibhre ag éirí níos saibhre ach má tá sciar ag na daoine is bochta, sa mhaoin, go bhfuil sin go maith le haghaidh gach duine. So bhí sin go hiontach go raibh daoine ar nós an IMF ag caint faoin neamhionannas. Freisin bhí Jim Yong Kim atá i bhfeighil ar an Banc Domhanda, dúirt seisean you know bhí seisean a rá go caithfidh muid cinntiú go bhfuil an fás domhanda atá ag teacht ar an eacnamaíocht go bhfuil na daoine bochta ag fáil buntáistí as sin. Bhí sé ag caint go caithfear feabhas a chur ar chúrsaí sláinte agus ar chaighdeán oideachas ionas gur féidir linn dul i ngleic leis an neamhionannas agus go mbeadh saghas sustainable growth mar a ghlaoigh sé air ag teacht. So táimid sásta gur éirigh linn na teachtaireachtaí sin a chur chun cinn agus go raibh daoine nach as Oxfam iad ach daoine ó áiteanna eile ag caint faoin neamhionannas. Is é rud le rá faoi Davos ná ní ní áit é ina ndéantar cinní, you know, níl sé cosúil leis an G8 nó an G20 ach tá sé an-tábhachtach ó thaobh an saghas comhrá idirnáisiúnta agus agus mar sin de. Dhá cheist eile agam Sorcha. Is feachtas fadtéarmach é an feachtas Even It Up nach bhfuil? seo. An féidir leat, like, just just an ceist amháin luaigh tú an tAontas Eorpach ansin agus an tslí ina ina gcaitear céad tríocha billiún euro ó thaobh stocaireacht gach bliain like ó och céad tríocha milliún ag smaoineamh ha ok like an An féidir leat a rá dúinn arís cad atá ag teastáil uaibh agus conas gur féidir le daoine ag éisteacht linn páirt a ghlacadh libh agus just mar gheall ar, ag cur san áireamh leis sin an tAontas Eorpach agus an bhfuil an Aontas Eorpach ceart go leor ó thaobh polasaithe i do thuairimse? Bhuel, is dócha, just ag caint faoin Aontas Eorpach, mar a luaigh mé níos luaithe, tá céad tríocha milliún á chaitheamh ar stocaireacht gach bliain, ach chomh maith leis sin, is dócha ceann de na rudaí is mó a gceapann muidne a rachadh, a mbeadh an-tábhachtach ó thaobh teacht i ngleic ar an fhadhb neamhionannais ná na rialacha maidir le seachaint cáin a athrú. Tá comhlachtaí móra agus daoine atá iontach saibhir ag seachaint cáin tríd tearmann cáineach, tríd bealaí éalaithe éagsúla atá ann. So, mar ceann de na príomhrudaí a bhfuil muid ag iarraidh bhaint amach ná go mbeadh deireadh leis na slite éagsúla atá dleathach agus mídhleathach a gciallaíonn go bhfuil na daoine is saibhre ag éalú ó cháin a íoc ach ag an am céanna tá gnáthdaoine cosúil linn féin ag íoc an cáin atá atá muid in ainm is a bheith ag íoc. Mar shampla, agus ag caint faoin Aontas Eorpach, rinne muid taighde an bhliain seo caite agus chonaic muid ag saghas ag breathnú ar samplaí ó áiteanna eile ar domhan, dá mba rud é gur gur ghearr an tAontas Eorpach gach slí a bhí ann, sorry, go bhfuair siad réidh le gach slí a bhí ann le cáin a sheachaint, go mbeadh thart ar 120 billiún níos mó ag an Aontas Eorpach. um le le caitheamh um ar chiste phoiblí so um tá céad fiche billiún euro, sin beagnach dhá oiread níos mó ná an buiséad domhanda, cúnamh domhanda, an aid budget. um Mar shampla, d'fhéadfadh an céad fiche billiún seo um cabhrú le thart ar um trí chéad caoga míle páiste gach bliain. um agus so sin an, is dócha, an príomhrud ach tá bealaí eile freisin ina féidir teacht i ngleic ar an neamhionannas, mar shampla táimid ag iarraidh go mbeadh níos mó infheistíocht i seirbhísí poiblí saor in aisce, mar shampla sláinte agus oideachas, táimid ag iarraidh freisin go mbeadh you know go mbeadh muid go mbeadh íosphá ar fáil ag daoine agus freisin go mbeadh muid ag bogadh go pá maireachtála le haghaidh gach duine. Freisin, táimid ag iarraidh go mbeadh níos mó polasaithe eacnamaíochta ann chun mná a spreagadh agus chun bheith ag obair agus chomh maith leis sin go mbeadh siadsan ag fáil comhionannas le fir. Agus freisin, táimid ag iarraidh seo sa bhliain seo 2015 agus na spriocanna nua forbartha á bplé ag na Náisiúin Aontaithe, táimid ag iarraidh go mbeadh sprioc faoi leith ann a bhaineann leis an neamhionannas agus conas a. dul i ngleic leis an neamhionannas.
Yeah, mar fhocal scoir, tá sé sin an-tábhachta, like, tá an bhliain seo an-tábhachta leis na spriocanna domhanda nua ag teacht i bhfeidhm an bhliain seo chugainn. Labhair mé le do chomhghleacaí Jim Clarken an tseachtain seo caite. Tá an bhliain seo an-tábhachta, nach bhfuil?
Yeah, tá 2015 ríthábhachtach mar tá beidh cinní móra domhanda á ndéanamh i mbliain seo so is dócha go bhfuil gur saghas bliain d'fhéadfadh sé a bheith ina bliain stairiúil do gach duine dá mba rud é go raibh spriocanna domhanda maithe déanta ag na Náisiúin Aontaithe agus freisin feicimid níos déanaí sa mbliain go gcaithfear cinní a dhéanamh maidir le athrú aeráide freisin. Beidh plé ar siúl agus tá saghas amlíne ann go gcaithfear cinní áirithe a bhaint amach ansin freisin ach yeah tá an ceart agat is bliain éagsúil í 2015 mar gheall go bhfuil na cinní móra seo le déanamh so tá sé an-tábhachtach go mbeadh, dar linne, an neamhionannas mar cheann de na rudaí a bheas á phlé agus mar chuid de na spriocanna seo mar feiceann muidne go bhfuil an neamhionannas mar bac ó thaobh teacht i ngleic ar fhadhb an bhochtanais.
Labhair muid faoi seo le chéile cúpla uair, faoin bpróiseas chun na Spriocanna Domhanda nua a bheith againn agus faoi na spriocanna reatha, na spriocanna forbartha na Mílaoise, so beidh muid ag caint faoi arís. Go raibh maith agat, Sorcha. Go raibh míle maith agat, Doireann.